an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye araba ye sɛtanburukalo tile tan ani seegin san ba fila ani mugan ani naani an ka kunnafoni kumaba bɛna tali kɛ min na binkanni min kɛra kununko bamakɔ pankurunjiginkɛnɛ ale ni gendarmerie o kan kɔnɔna falajɛ yan waleya minnu kɛra o la sa baara minnu bɛ senna a kɛ terorisi ye dankalan ta a ku ma dɛ u ka wuli k'u jɔ dɛ nɔn tɛ ayiwa a ko bɔra yɔrɔ min minnu b'a la minnu bɛ sen b'a la politikiko min b'a la a kɛra cogo min na a bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɛsɛfɛsɛ kelen kelen kelen kelen kelen kelen basigi karamɔgɔ sajo ani asimi ka fara baru kɛlɛtigi kan u sira baara la surɔ ɛɛ nin ko in ni ko kɛra o tɛ kojugu ye o lesɔn minnu bɛ yen n'o ye misali minnu bɛ sɔrɔ a la olu bɛ bɔ n'an bɔra o la maa minnu tun ka kiri tun kan ka kɛ pankurun ko in na olu ka kiri o bɔra dɔgɔkɔrɔ o bilara dɔgɔkun wɛrɛ la ka kɛ kɛ ko n'a taabolo yɛrɛ ye zege bamakɔ ten ko n'a tigi de bɛ yaala ɛɛ bamakɔ yan perezidan ale ma foyi bɔ a ka taabolo la dɛ ataki don o ataki tɛ o sɛtɛri y'a sɔrɔ ale b'a ka biro kɔnɔ taara a ka baara kɛ fo ka taa se sufɛla waati dɔ ma a ye weleliw kɛ min ye chef d'état-major ni minisiriw ye ani olu ye baara kɛ ani expert minnu bɛ yen ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen jate minɛ min ma bɛn mɔgɔw ma nin ko in na kosɛbɛ o ye pankurunjiginkɛnɛ ta ye premier ministre ale ye cɛ in tɔgɔ ye di takisitigi ale y'o bisimila n'o ye isa sangare ɔ n t'a dɔn faleyakaw don wa ou bien sabusirekaw olu ka tɔn fana olu fana bisimila minisiriw tɔw fana y'u ka baaraw kɛ min ka gɛlɛn nin ko sugu ninnu na dugudenw olu k'u jɔ u jɔyɔrɔ la maa caman fana ye kominike kɛ senkɔrɔma dondoli o waleyaw bɛ senna nin waati in na n'ala sɔnna a ma n ye minnu sɔrɔ o la ani maa minnu bɛ yen bi n'olu b'a fɛ ka miiriya su ni kuma jatigitanw kɛ ka bila fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu an bɛ olu fana ka laseli dɔw kɛ yaasa ka se k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ hakilisigi ni basigi jamanadenw ye ko in faamuya a bɛ se ka kunbɛn cogo min fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ b'i sɔn i ka fan nin ye an donkan ye sɔgɔma in na

an bɛ bɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn min ye sɔgɔmada in na ye an bɛ ko min hukumu kɔnɔna na an ka asimi lamɛn mun de bɛ yen mun kan ka faamuya an bɛ mun yɛrɛ la an bɛ mun kɔnɔ nin waati in na hakililajigi don dɛ asimi tun ye nin kuma fɔ ka ban mais an bɛ ɲɔgɔn hakililajigin yanni an ka don détail la
o politikɛla kuma bɔ mali ta cogo min na mais terroriste de y'a kɛ ni fanga binna donc tant que a ma kɛlɛ fanga si tɛ mun bɛ lakana parce que ale ye kɛlɛkɛbere mɔgɔ wɛrɛw bolo sisan u b'u su fanga na ka fanga nabin donc a ka kan o kɛlɛ an tɛ se ka o musaka bilen an ma labɛn a kama a ma nɔgɔ parce que kɛlɛ ye fɛn sugu dɔ ye mɔgɔ ɲin bɛ bɔ la don dɔ ka di don dɔ man di a ka fɛn ma tuncogo la mais a ka kɛ an ka laɲini ka sabati an ka jamana ka lakana o de y'an ka laɲini laban ye mais kɛlɛ na kɛ cogo to dɔ
voilà nin dakurunya kelen an ye nin k'a la kun min kama mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ miiriya min bɛ jamanakuntigi ani sɔrasiw ani jamanaden caman na bi ka kɛɲɛ ni wale min talen don k'an sɛgɛrɛ terrorisme ye ko ye a tɔgɔ yɛrɛ o ye ka jatigɛli kɛ ka mɔgɔw jatigɛ i dalen don min na k'i lasiga o la i yɛrɛ tun bɛ dumi min kan ka i bɔ o la k'i bɔ i ja kan pewu parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ ja de la min ka kɛ ko kan kunnafonidilaw o ko sɔgɔbɛsɔgɔbɛkɛlaw o kibaruya jugudilaw u b'i ja de min u b'i ja de ta u b'i ja de siran n'u y'o sɔrɔ ka ban fɛn o fɛn bɛ yen n'o ka di u ye u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o la kununko an ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na binkanli taara kɛ yɔrɔ fila la min ye école de gendarmerie kɔnɔna ye yen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu bɛ recrutement na olu kan ka ta ka kɛ sɔrasiw ye o baaraw bɛ senna yen o kɛrɛfɛ fana an y'a ye k'a fɔ sɔrasiw ninnu yɛrɛ min ye gendarmerie ye ale ka san bi wɔɔrɔ ani naani ɲɛnajɛ o tun ye kununko ye n'o ye gendarmerie sigilen an ka jamana kɔnɔ banbaanciwale ni nijuguyawale kɛra kɛra ka mun de kɛ u ye yen yɔrɔ de jate minɛ ka taa bin yen de kan min ye bamakɔ ale bɔda fan fɛ douane cour n'i bɛ ka taa Sikaso sira la n'i tɛmɛna Tour d'Afrique kan a bɛ o yɔrɔ de la wulikajɔ in kɛlen k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se 11 heures waati ma waati min na Baru kɛlɛtigi n'a ka mɔgɔw bɛ na ni masawule ninnu o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw kɔni tun ye kɛnɛ k'u ta ye a mɛnna ko in balanna u la dɛ a balala min kɛra maa maa kɔni tun bɛ a ko kɔnɔna na a masurunna na a n'a sɔrɔ yɔrɔ surunw na olu bɛɛ lajɛlen faara minnu y'u senfa ka taa yɔrɔw la fana caman sera ka minɛ olu la maa maa donna aéroport kɔnɔ a kelen a n'i ni ma bɔ minnu ni taara tiɲɛni kɛ yen ka a bila u kun na k'a fɔ ko u bɛ bɔ ka taa n'u yɛrɛ ye ten u donna MINUSMA yɔrɔ min na yen force spéciale taara u nɔfɛ yen fana a maa kelen tɛ a la min sera ka i yɛrɛ ta ka bɔ donc waleya in kɛlen a y'a to chef d'état major n'o ye Umar Jara ye a ka taa kɛnɛ kan ka taa a lajɛ mun ni mun bɛ yen a ye jateminɛ minnu kɛ a ye kɔlɔsili minnu kɛ o ye fɔlɔ denmisɛnnin minnu bɛ camp kɔnɔna na yen ni o ye élèves gendarmes ye olu dɔw tora ko in senfɛ u ma min u ma bɔ bin taara kɛ u kan u nagama sumalen k'u bɔnɛ u ni na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira min min ɲɛsin o ko ma parce que dɔw bɛ yen ne ni ɲɔgɔn ko an ko ko n'a ko bɛ taa a daminɛ bali anw jɛra a ka fɛn in kɔ han nka baro kɛlɛtigi y'a f'u ye ko nin ye